Agus bíonn an-spórt go deo aige sin. Bíonn drogall orainn imeacht tráthnóna Dé Domhnaigh nuair a thagann an t-am is go gcaithfidh muid imeacht. Bíonn daoine anseo, bíonn siad ag déanamh iontais go bhfuil an sloinne Ó Cróinín ormsa. Tá sé chomh maith an méid sin anois a shórtáil i dtosach mar tá mé ag ceapadh nach bhfuil aon duine eile sa domhan a bhfuil an cineál canúint is atá ormsa a bhfuil an sloinne Cróinín air. Tháinig m'athairsa as na Cillíní.

Ach mar go raibh sin nach raibh neart áiteachaí le dhul aige, ní b'éigean dó, ní cheapaim, chonaic sé neart fiú mura ndeachaigh sé amach thar an teorainn. Ach áit amháin a théadh sé chuile bhliain, hireáladh sé fear le carr le é a thabhairt siar go Gúgán Barra. Níl fhios a'msa cén lá é féin. Bíonn pátrún ann. Agus tá peictiúr ann agus is dóigh gur ag rá paidrín a bhí sé, istigh sa gcearnóg, áit a bhfuil comhartha na croise ansin istigh. So sin as a dtagann an t-ainm, an t-ainm Ó Cróinín. So ar bhealach is maith liom, is maith liom neart leithscéalta a fháil a thíocht síos chomh fada seo. Thosaigh mise ag plé le beacha thart ar 1984. Agus sí mo bhean anseo, Anna, sin í, sin í a chuir an chéad saithe meach isteach. Thosaigh muid ag plé le gairdín i dtosach agus uaidh sin, ó, bhuel, thosaigh muid, bhí lachain ansin againn, agus bhí géabha, b'éigean dom fáil réidh leob sin mar bhí an áit lofa ag lachain agus géabha, má, má, má bhain sibh triáil ariamh astub sin, bígí an-chúramach fúb sin. Ach anyway, fuair muid meachain sa deireadh agus níor bhreathnaigh mé siar ó shin. Tá mé théis mo shaol a chaitheamh anois ag plé le meachain agus ceol. Agus tharla sé, tá an leabhar seo atá scríofa agam, tá sé faoi mé féin agus beirt cara liom. Dan Murphy an chéad duine a casadh orm, tháinig sé anall go dtí mé as na Commons thall in aice le Baile Mór na hUaimhe. Agus bhí seisean ag léamh leabhartha a bhí scríofa thall i Sasana faoin mbeachaireacht. Agus bhí, nach raibh mise ag léamh, tharla sé go raibh mise ag léamh na leabhartha céanna. Agus sé an leabhar a chuir soir uilig muid ná Honey by the Ton, a scríobh fear darbh ainm Oliver Field. Ná léigí é mar cuirfidh sé soir sibh. Mar, séard a rinne muide, thraíáil muide an rud céanna is a bhí ar bun acu i ndeisceart Shasana a chur ar bun i gContae na Mí. Agus bhí fear eile ansin in éineacht linn, an t-ainm a bhí air ná Séamas Mooney, cailleadh Séamas ansin b'fhéidir bliain agus trí mhí ó shoin. Agus sé an truaí, ní, bhí 'fhios ag, bhí 'fhios ag Séamas chuile fhocal atá sa leabhar seo mar bhí, tá, tá sé seo ag dul ar aghaidh le blianta, ná bígí ag súil leis an darna ceann, tá sé seo ag dul ar aghaidh le fiche cúig bliana. Agus eh, so ar a laghad bhí chuile shórt atá istigh ann, bhí sé pléite leis. Agus eh, So bhí an triúr againn ansin, bhí muid ag saighdiúireacht timpeall, idir, ón Uaimh siar go Ráth Chairn, ó thuaidh go Ceanannas Mór, siar i dtreo Kildalkey, Baile Átha Buí agus leath bealach go Delvin. Níl 'fhios a'msa anois bhfuil an tír sin ar eolas agaibhse chor ar bith ach bánta méithe na Mí atá ann. Agus. Ba cheart dom breathnú ar rud atá scríofa agam, cabhróidh cur i gcuimhne dhom é sin a dhéanamh. Ach an rud a thriáil muid a dhéanamh, thriáil muid rud a bhí sna leabhartha Sasanacha a chur ar bun anseo, ach ba ghearr gur fhoghlaim muid nárbh fhéidir é a dhéanamh, mar bhí siadsan a' plé le beach a bhí thar a bheith éagsúil, bhí siad a' plé le hibridí, bhí siad a' plé le buckfast bees, go leor cineálachaí eile, bhí an aimsir níos fearr acu. agus cé go raibh formhór de na leabhair seo in oiriúint don rud a bhí muid ag iarraidh a dhéanamh anseo, i gcónaí bhí dhá chaibidil ann nach raibh bun ná barr leo le hais an rud a bhí muid ag iarraidh, rud a bhí ar siúl againne. Bhain an chaibidil sin i gcónaí le swarm control. Seo an chéad rud a dúirt siad, keep a low swarming bee. Tá cúpla beachaire anseo nach bhfuil. Bhfuil a leithéid ann? Níl, mar tá na beacha dubh, beacha dubha na hÉireann, ach in oiread leis, leis, leis an gcaora ar, ar an gcnoc, is mian léithi uan a bheith aici chuile, chuile earrach. Bhuel, tá na beacha ar an gcaoi céanna. Bíonn siad ag imeacht le saithe chuile bhliain. Agus séard is saithe ann ná scoilteann, scoilteann an chuasnóg, imíonn an sean-chráinbheach le leath de na meachain. agus tagann ceann óg ar an saol agus faoi cheann trí seachtaine bíonn sí sin cúpláilte. So, ach an ceann a imíonn, sin é an fórsa oibre na bliana sin nach mór imithe. Agus fadó bhídís ag rith thart ina ndiaidh ag iarraidh breith orthu. Bhí siad fairsing an uair sin, bhí siad chuile áit an uair sin, tá siad gann go maith anois. So. B'éigean dúinn, nó d'fhoghlaim muide go leor mar gheall go raibh idir an triúr againn ag pointe amháin. Ní cheapaim go rabhas anseo cheana, bhí dhá chéad coirceog againn amuigh idir an triúr agus ba mhór an lear é agus bhí muid ag obair i bpáirt. Bhí fear amháin á n-oscailt, bhí fear eile ag breathnú isteach, ag cuartú, ag lorg na queen cells, bhfuil siad seo ag dul ag imeacht le saithe, bhí an fear eile ag tíocht inár ndiaidh á ndúnadh agus an notebook ansin. So mar gheall ar an méid a bhí againn, d'fhoghlaim muid go. d'fhoghlaim muid an-sciobtha. Agus sé an fhoghlaim sin atá sa leabhar seo. An té nach bhfuil aige ach cúpla chorcóg, ní fhéadfadh sé an oiread céanna a fhoghlaim in imeacht cúpla bliain is a d'éirigh linne a dhéanamh ag an am. Agus. So, céard a tharlaíonn thuas againne? Tosaíonn an séasúr i ndáiríre, tosaíonn sé leis an Seil. Tosaíonn na beacha ag tarraingt pailine ón tSeil isteach. Agus nuair a fheiceann muid an Seil ag goil isteach doirse na gcoirceog tá a fhios againn ansin go bhfuil an chráinbheach ag breith istigh agus go bhfuil rudaí ina gceart. An chéad planda mór eile a thaganns ansin théis an Seil ná an Caisearbhán.

crann mór sicimóir amháin agus acra clóbhar, agus is mór an méid é sin. Ina dhiaidh sin tagann an cnó capaill. Théis an cnó capaill ansin, bhuel, thuas againne ansin bíonn an oilseed rape ann agus bíonn, tálann sí sin go leor nectar. Ina dhiaidh sin ansin bíonn muid ag fanacht ar an ndris. agus bíonn an dris faoi bhláth ar feadh, scaití bíonn sí faoi bhláth ar feadh, bhuel, ceithre seachtainí ar a laghad, scaití cúig seachtainí. Ag an am céanna, bíonn an clóbhar faoi bhláth, ach beidh mé ag inseacht dhaoibh faoi chlóbhar ar ball mar ní fhaigheann muide tada ón chlóbhar anois. Bíonn bearna ansin ann agus tá cuid de na coirceoga, tá siad amuigh gar don phortach agus tá fraoch ar an bportach, sin Ceann de na cineál mealaí is fhearr agus is deise dá bhfuil ann. Agus an rud deireanach ar fad ná an eibheann. Eibheann a thugann muide air, eidhneán ceapaim a thugann sibhse air. Agus bíonn an choirceog, an nead líonta go smut le mil eidhneáin roimh an gheimhreadh, ach is minic go mbíonn surplus ann mar cuireann muid super ann freisin. Gan aon chéir istigh sa super agus líonann siad an bosca, má líonann, tabharfaidh muid linne mar beidh neart fós fanta thíos sa nead. Agus é sin agus ag iarraidh a bheith ag breathnú i ndiaidh sláinte na mbeach agus ag breathnú i ndiaidh chúrsaí swarm control mar a deir na Béarlóirí agus tá pictiúr ansin sa leabhar anseo ag casadh na meala amach as na cíortha istigh sa gcuinneog. Sin é bliain an bheachaire agus siúinéireacht ansin sa ngeimhreadh ag cur caoi ar bhoscaí agus sin mar a bhíonn. Agus, ar ndóigh, tá muid, tá muid blianta ag plé leis. Agus istigh sa leabhar, scríobh mé go leor de na funny incidents a tharla againn. Mar bhí go leor daoine barrúil i measc muintir na tuaithe, a' dtuigeann tú. Agus léifidh mé amach ceann amháin anseo anois faoi tharbh. Agus tá sé seo anois sa gcaibidil faoi shábháilteacht. Agus is maith liom, más féidir liom pointe a chur trasna le scéal, seachas bullet point. Sé scéal a bheas ann, a' dtuigeann tú. 274, tabhair dom soicind amháin anois. Now tharla sé seo, bhí, tharla sé seo thuas i mbaile beag darb ainm Maigh nEalta. Tá sé taobh thuas go Ceanannas Mór. Bhí, bhí Dan agus Séamas lá ag fosaíocht na mbeach

Níl a fhios cén imní a bhí ar Dan bocht mar gheall air agus údar maith aige mar ba townie a bhí in Dan, a' dtuigeann tú. Bhí níos mó imní air sin, a' dtuigeann tú. I'll get rid of that lad a dúirt Séamas agus thóg sé amach fráma beach as an stoc ba ghangaidí sa mbeachlainn. Chaith sé an fráma beach le srón an tairbh agus má luigh ceann air, luigh scór air cinnte. D'fhan sé socair ar feadh cúpla soicind agus ansin chroch sé a ruball san aer. Lig sé búireach an diabhail mhóir as féin agus thug sé na cosa leis go dtí coirnéal na páirce ab fhaide uathub. Níor tharla leithéid go eachtra ó aimsir Tháin Bó Cuailgne is a tharla i Maigh nEalta an lá sin. Agus chuile uair a tháinig siad ina dhiaidh sin uaidh sin amach, d'fhan an tarbh comh fada siar uathu agus a bhí sé in ann, is nach fánach de chréatúr a chloífeadh tarbh. Sin as cineál spóirt a bhí ann. Agus choinnigh muid na scéalta sin ar fad. istigh sa leabhar seo. Gabhfaidh mé ar aghaidh písín eile anois. Agus tá roinnt mhaith seanchas sa leabhar seo freisin, agus scéalta agus rudaí a tharla, agus seo scéal anois a tharla go sheanuncail liomsa. Bhí cónaí air sna Cillíní, an bhfuil a fhios ag aon duine agaibh cá bhfuil na Cillíní? Tá, idir Blarney agus Blackpool. Agus tharla sé seo freisin. 261. Micí Cronin a bhí air. D'inis m'athair scéal dom faoi sheanuncail liomsa darb ainm Mickey Cronin a raibh cónaí air fadó idir an Bhlarna agus Blackpool in áit a dtugtar na Cillíní air. Fear cróga ab ea é a throid i gCogadh na Saoirse. Fear bainne a bhí ann i gcaitheamh a shaoil agus bhí sé ina chónaí lena bhean, Molly, i dteachín deas ar acra talún ar thaobh an bhóthair. Bhí madra aige a raibh an-chion aige air agus bhí coirceog amháin aige thíos ag bun an acra. Lá amháin bhí an madra ag útamáil thíos ag na beacha agus hé bith céard a rinne sé chuir sé olc ar na beacha agus d'ionsaigh siad é. Mharaigh siad an madadh bocht. Spréach Micí nuair a chonaic sé an rud a bhí tar éis tarlú agus chuir sé tuí, brosna agus adhmad timpeall na coirceoige agus dhóigh sé a raibh ann. He had a bad afternoon. An tráthnóna sin shuigh sé chun boird agus Molly ag cur an tae ar an mbord amach roimhe. Chuimhnigh sé ar an rud a bhí déanta aige agus dúirt, Lord Jesus Molly a deir sé now I have neither dog nor bees. so, tá neart, tá neart dóibh sin sa leabhar. Uh, le, uh, leanfaidh mé ar aghaidh. Uh, san áit a bhfuil meachain, bíonn flúirseacht mhór torthaí. Agus tá sé sin cruthaithe againne thuas i gContae na Mí, mar tá go leor daoine thimpeall orainn a chuir go leor croinnte úll is mar sin. Flúirse an-mhór. Ansin thosaigh muid a plé le meá. Séard is meá ná mead. Thosaigh muid ag gearradh na meala, ag déanamh deoch as. Ar feadh na mblianta, Thaithnigh sé linn féin alright ach ní ólfadh na mná ar chor ar bith as. Ba droch-sign é sin an dtuigeann tú. Mara bhfuil feabhas curtha air ó shoin, tá mé, tá, tá, tá muid, tá, tá muid níos dóchasaí anois le roinnt blianta anuas. Ach tá muid á dhéanamh anyway. I bhfad siar, d'ól muintir na Meánmhara, d'ól siad sin fíon. Ach na Slavs agus na Gearmánaigh, agus na Nordics agus na Gaeil 's na Ceiltigh meá a d'ól muide. Agus bhí sé go mór i gceist i dTeamhair, tá áit mhór i dTeamhair a dtugann siad an Teach Miodhchuarta air, áit a raibh sconnaí órga a' sileadh an mheá go ló 's go oíche, agus bhíodh na laochra amuigh a' fiach nó a' foghlaeireacht mar a thugann siad air i Ráth Chairn anois ar feadh an lae ag iarraidh fia a mharú agus thagadís abhaile ansin tráthnóna agus dóigh deir siad go mbídís ag troid mar gheall ar an an píosa an curadhmhír an píosa ab fhearr den fheoil a bheith acu agus an cathaoir ab fhearr chuile shórt. Agus d'óltaí na galúin meá ansin chuile oíche istigh ann, dar leis na scéalta. Deir siad gur ól siad an oiread meá i dTeamhair oíche. gur thit an bhanríon, thit sí 'na chodladh ar a throne agus nuair a dhúisigh sí lár na hoíche go raibh an coróin goidte dá cloigeann. So níl fhios a'm. But sin mar a tharlaíonn. So sin é an saol a bhí ag an triúr againn. Ach Agus sin an chuid is mó dá bhfuil sa leabhar. Ach tá, tá, tá, tá, tá, tá an chéad, tá trí phíosa den scéal seo. An chéad phíosa eile den scéal, tá faitíos orm go gcuirfidh sé, go gcuirfidh sé brón agus imní oraibh. Ach an tríú píosa den scéal, tá mé a cheapadh gur féidir linn cúrsaí a chur ina cheart. Tá cúrsaí thar a bheith go dona

agus tá cúrsaí tite tigh diabhail anois. Is níl mé ag caint ar mheachain amháin. Tá na bláthanna a bhí sna móinéir imithe ar fad. Níl ach dhá bhláth fágthaí. Cam an ime nach sileann mórán nectar ar bith agus an caisearbhán. Sileann an caisearbhán tuas nectar agus is maith ann í ach is cosúil go bhfuil an caisearbhán in ann an nitrogen atá sa talamh a sheasamh ach níl an chuid eile, tá siad imí, tá siad imí ar fad. Tá na féileacháin imí. Tá na féileacháin oíche imí. Chonaic mé ceann an samhradh seo caite. Roinnt blianta ó shin, chaitheadh muid an solas a chasadh as istigh sa mback chistineach sula n-osclófaí an back door le dhul amach nó bheidís uilig istigh. Tá, tá siad imí. Tá na bumbóga, tá go leor leor acub sin imí. Tá an ghráinneog imí ar fad. Níl a fhios agam cén uair a chonaic mé gráinneog. Bhí siad chuile áit. Tá an giorria imí. Tá an frog imí. Mar níl aon phaiste fliuch fágtha in aon áit nach bhfuil draenáilte. Níl fliuchán ar bith fanta. Tá an cearc uisce imí. Tá an sionnach imí isteach sa mbaile mór mar níl aon bhlas le fáil aige amuigh faoin tuath. Tá abhainn bheag, b'fhéidir míle go leith siar uainne, Abhainn Átha Buí, agus bím ag caint leis na hiascairí ann. Fásann na bric b'fhéidir trí horlaí ar fhad, agus sin é, mar níl tada le n-ithe acu, mar go bhfuil tillage ar bhruach na haibhneacha so níl feithidí beatha acu, níl tada le n-ithe acu. Anois, b'fhéidir go bhfuil mé ag chur depression go has éigin oraibh ach tá, is féidir seo a leigheas ach agus caithfidh muid é a leigheas, caithfidh muid rud éicínt a dhéanamh faoi. Chuala sibh caint ar an trompallán. Sin an dung beetle. Tá sé sin imí. Nach mór imí. Mar tá siad ag cur insecticide éigin i mbolg na mbeithí. Agus tá na saithí fiáine a bhíodh, a bhíodh ag dul thart, tá, you know, tá siad sin imí. Maidir le coillte, tá siad sin ag déanamh an t-uafás dochar. mar áit ar bith a bhíonn athchurtha tá siad á spraeáil sin agus cuireann siad teachtaireacht amach ag rúnaí áitiúil na mbeachairí ag iarraidh orthu na coirceoga a bhogadh trí mhíle siar ón gcoill. Déanann siad an oiread seo mílte acra in aghaidh na bliana, níor tharla sé dhomsa fós, ach is hundred percent slad ar chuile fheithid atá sa gcoill sin agus déanann siad é sin dó nó trí de bhlianta i ndiaidh chéile. Na fataí, níl 's agam an bhfuil 's agaibh seo, an spray deireanach a théann ar na fataí is weedkiller é. Is an weedkiller coitianta, cén t-ainm atá air, an Roundup, mar maraíonn sé na stalks agus tá sé níos éasca ansin na fataí a thochailt amach as an talamh. D'fhéadfainn leanacht orm, ach mar a deir an Béarla, do you get the picture? Tá sé fíordhona, tá rudaí thar a bheith dona. Tá an spéir ag éirí folamh. Níl na héanachaí ann. Go mór mór na héanachaí atá ag brath ar fheithidí. Níl siad ann. Bhuel, tá siad laghdaithe. Tá siad laghdaithe go mór. Agus. Níor cheap mé go dtarlódh sé seo riamh ach mé féin agus dreatháir mo bhean, tá meachain aige sin é féin, tá muid chun roinnt de na coirceoga atá againn, caithfidh muid iad a bhogadh siar go Contae na hIarmhí. Agus tá dhá áit fáighte ann thiar, an áit a dtugann siad Loch Bán Annie agus agus cill in aice le Fore, má chuala sibh caint ar Mainistir Fore, tá sé thiar ansin. Caithfidh muid na meachain, cuid mhaith de na meachain a bhogadh thiar ann mar ní féidir iad a fhágáil san áit a bhfuil siad, tá an iomarca nimh thart. agus sin mar atá agus níl níl coinsias ar bith ag an margadh an dtuigeann tú agus tá's agaibh an t-amhrán Cill Cais agus má éisteann sibh le leis na focla atá aige Ní chluinim fuaim lacha ná gé ann ná fiolar ag déanamh aeir cois cuain ná fiú na meacha chun saothar a thiúrfadh mil agus céir don tslua. Tá sé tagtha i bhfírinne a chlann. Tá sé, tá, tá sé, tá sé tarlaithe, tá sé tarlaithe arís. Eh, bhfuil mé all right le ham? Tá. OK. Maidir leis an curadóireacht, seo ceann de na rud, na rudaí is tubaiste ar fad agus níl an margadh ag iarraidh go mbeadh na rudaí seo ar eolas agaibh, bíodh a fhios agaibh. Ní, ní, tá, tá, ach de réir a chéile tá eolas, tá eolas ag, eh, eh, eh, eh, ag éalú amach. Tá an péist ag imeacht as an talamh.

Fadó nuair bhí muid óg d'iontaíodh siad, d'iontaíodh siad an talamh and then d'oibríodh siad an harrow air, níl a fhios agam cén Ghaeilge atá ar harrow. Ach anois is deep rotavation atá ann, tá siad á iontú ina smúdar, tá siad ag marú na bpéist uilig leis an rotavator. Níl tada fanta beo sa talamh sin, tá siad ag déanamh smúdar den talamh, smúdar nach bhfuil beocht ar bith ann. bhuel, tá beocht ann, ach níl aon phéist ann, agus, agus go leor eile nach é. Tá sé, agus cé atá ag caint faoi? Teagasc? Níl aon duine ag caint, ní, ní, ní, níl siad sin ag rá tada faoi, go bhfios domsa anyway. Eh. Eh. Chonaic mé páirc le mo thaobh anuraidh, agus bhí fíorbheagán, seo rud an-suimiúil, cén Gaeilge atá agaibhse ar eh, weeds? Fiailí. Tá sé sin imithe as an gcaint thuas againne. As úsáid an Ghaeilge atá thuas ar Weeds. Is insíonn sé insíonn sé seo scéal mór dhaoibh anois salachar. Sin a thugann siad ar Weeds. Agus rud atá thar a bheith brónach feictear liom féin ach fiailí sin é sin é sin é an focal ceart. So, séard atá mé ag iarraidh a rá libh, tá an margadh briste. Agus níl an luach ceart ar aon rud. Níl an luach ceart ar thithe, ar thalamh, ar obair, níl aon luach ar an nádúr agus níl an luach ceart ar an mbia ach an oiread. Agus níl an milleán ar na feiliméaraí. Nó b'fhéidir go bhfuil mé ag cur iontas oraibh anois a rá nach bhfuil an milleán ar na feiliméaraí, mar rinne na feiliméaraí chuile shórt a dúradh leo, down to the letter, mara ndéanfaidís a Ní bhfuighdis na deontais a bhí ag dul leob anyways. Dtuigeann sibh mé sa rud atá mé a rá. Chuile shórt rinneadar, gach, gach rud a tháinig amach as an Eoraip agus níl mé in aghaidh an Eoraip, tá mé ar son na hEorpa, a tháinig as an Eoraip agus a tháinig ó Theagasc, tá sé curtha i bhfeidhm ag na feilméaraí ach tá sé théis, le roinnt blianta anuas, tá sé théis backfireáil go dona ar an nádúr. Now, agus sin í an fhírinne scun scan. Ní scientists iad na feilméaraí ach an oiread. Agus ní féidir aon mhilleán a chur orthub, rinne siad a rud a dúradh leo a dhéanamh, an cúrd, ghlac siad gach comhairle agus rinne siad go maith é. Ach sin é an toradh atá air. Bia saor in ainneoin an dochar atá a dhéanamh don timpeallacht. Ach caithfimid bia a tháirgeadh ar bhealach atá cineálta don talamh agus don nádúr, agus a chuireann airgead i bpócaí na bhfeilméaraí, mar níl siad ag saothrú tada. Níl ciall ar bith leis. You know, tá an t-airgead in áit eicínt eile, tá an bia róshaor agus is margadh briste é atá ar nós leis na tithe agus caithfear é a chur ina cheart. Agus níl mise in aghaidh in aghaidh beithígh, ná bí ná bí ná bí ag ceapadh ar feadh soicind go bhfuil mé in aghaidh beithígh. D'ith mise steak ribeye aréir agus b'fhéidir go n-íosfaidh mé arís anocht é. Níl tada right, níl tada mícheart le beithí ach b'fhéidir go bhfuil an iomarca ann. B'fhéidir go bhfuil an iomarca beithí ann is tá siad ag caint anois ar tuilleadh export a dhéanamh go dtí an tSín, go sábhála Dia sinn. Bhfuil muid anois chun an tSín a bheathú? Ní bheidh tada ag fanacht ann má tharlaíonn sé sin, an dtuigeann tú. Agus ní hamháin sin ach an mixture go féar agus luibheanna atá sna móinéirí, tá sé sin mícheart mar níl ann ach an, go leor de na háiteachaí, níl ann ach aon rud amháin ag fás ann, is cineál ryegrass atá ann. agus mar sin caithfidh siad go leor supplements a thabhairt. Cur i gcás an curadóireacht ansin. Céard a dhéantar? Tiomáinfidh sibh suas lár na tíre agus feicfidh sibh garraí mór eorna agus garraí mór, garraí, garraí mór cruithneachta. Céard a dhéantar leis sin? Tá siad ag beathú ainmhí leis agus tá siad ag déanamh alcohol as. Agus an builín aráin atá trasna anseo, Centra, tagann an plúr uilig isteach as an Fhrainc. Raibh a fhios agaibh é sin? Ní raibh, níl sibh ceaptha é sin a bheith ar eolas agaibh. Tá mise ag inseacht dhaoibh. Níl é, níl aon phlúr dhá dhéanamh anseo ach ar éigin. Tá sé le haghaidh alcohol a dhéanamh agus, agus, you know, rud, tá sé, níl aon chéill ar bith leis sin, i ndáiríre. Sin margadh briste. Now, níl mórán faoi seo sa leabhar. Tá, is, is, is beachaireacht atá sa leabhar agus scéalta, so, Níl an leabhar depressing ar chor ar bith. Níl ach píosa beag ann faoi sin. Tá mé ar rud amháin eile, bhfuil dhá nóiméad agam? Tá rud amháin eile ar mhaith liom a rá faoi na feiliméaraí. Ach an oiread leis na Maasai amuigh in Africa, is herders muide. Agus brisfidh muid croíthe na bhfeiliméaraí má thriaileann muid na beithígh a thógáil uathu. Ach caithfidh muid a rá leis na feilméaraí agus caithfidh muid a rá le Teagasc, leis an Roinn, Roinn Talamhaíochta, an talamh a bhainistiú ar bhealach níos cineálta don, do bheithígh, do dhaoine agus dhúinn, agus dhúinn féin. An dtuigeann tú? So, níl mise, níl mé a' rá libh iontú in bhur vegan, déanaigí sin más maith libh. But ná brisigí croí na bhfeilméaraí ach an oiread, ní bheadh sé sin ceart. Mar is, herders, iad muintir na hÉireann ach an oiread leis na Maasai amuigh san Afraic, is herders, herders sinn, i ndáiríre píre. Tá siad an-tábhachtach dhúinn, na beithígh. Feicim na leaids óga thuas i Rath Chairn, b'fhéidir nach bhfuil mórán beithígh acu, siad chomh bródúil as na beithígh, is breá liom na beithígh, ag goil amach ar an mbóthar iad a aistriú ó gharraí amháin go garraí eile, an chéad lá a ligtear amach iad bíonn siad ag léim sna páirceanna, is lá mór é sin, lá a scaoiltear na beithígh amach. Now. Cheap sibhse gur caint ar mheachain a bhí ann. Uainíocht, sin rud eile. Tá leigheas air. Laghdaigh ar an nitrogen. Éirigh as formhór de na ceimicigh. Caithfidh halfway house a bheith ann. OK? Agus tiocfaidh an nádúr ar ais. Aire a thabhairt do na claíochaí. Agus airgead a thabhairt do na feiliméaraí le coillte bheaga a chur ar chuile fheilm. le crainnte atá feiliúnach don dúthaigh ina bhfuil siad. Agus tá píosa anseo, bhuel, seo píosa sheanchais a fuair mé ó na dúchasaigh ar na mbánta móra i Meiriceá. Deir sé, Treat the earth well, it was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children. Agus tá sé sin fíor. Agus tá an t-am thuas.